D'fhulaing seaimpíní na hÉireann Áth Cliath ísliú céime go Roinn 2 sa tsraith ach bhíodar ar ais ar a seana-léim arís i gcraobh Laighean agus d'éirigh leo a dtríú cheann déag as a chéile a bhuachaint. Ar éirigh leo cur lena ruathar i gCaisleán an Bharraigh nuair a thugadar aghaidh ar Mhaigh Eo i mBabhta 1? Micheál de Sleán agus Emer Gallagher a thóg an tráchtaireachta. Grúpa ar fad an-chothrom ar fad i mbliana. Ag gearradh tríd ansan Lisa Cafferky agus pas cliste ansan di Aoife Staunton. Deis ansan ag Maigh Eo. Cad atá ag teastáil ag an deireadh triaileann sí scór dá cuid agus tá sé sin díreach laistigh den chúil, an chéad scór aimsithe ansan agus an bheirt thar n-ais sa péire. Ceann sa smacht go deas ansan ag Maigh Eo agus ag Cafferky, an pas go bocht ag an deireadh agus deis ag Áth Cliath teacht anois. Tá luas iontu. Isteach arís di Nolan, sin í an bhean atá an-chontúirteach deis agus oscailte ansan agus tá an cúl sin neadaithe go snasta ag Áth Cliath, Niamh Hetherton ag gearradh. Díreach síos tríd an lár agus urchar é sin agus Áth Cliath anois gafa chun tosaigh. Sin dochreidte ó Niamh Hetherton agus an comhimirt idir í féin agus Orla Nolan agus.
Seilbh arís ansan ag Roe ach taobh taobh thall tá cosaint le déanamh ag Mayo. Beagáinín scaoilte ansan ach ag deireadh Annabelle Timothy ábalta é sin a threorú isteach agus seo paiste maith. ag Áth Cliath trí scór maith as a chéile ansan Emer. Sin mar a theastaigh uaithi. Seo níos fearr. Deis ansan dul chun tosaigh ag Aoife Staunton. Fuair sí cúilín maith níos luaithe leis an deasóg. Iarracht leis an gceann san an bhfuil cruinneas aici an maor ag faire. B'fhéidir scór an cluiche ard-iarracht ansan ag Staunton. An tarna cúilín aici siúd ansan tráthnóna agus trí caillte éasca go maith ansan. Patuar ag Maigh Eo ins an cluiche go dtí seo. Tiomáint díreach tríd. Rogha ar dheis. Agus ar chlé, an rogha ná dul go dtí Niamh Hetherton. Hetherton ag lorg cúl uimhir a dó. Sin scór thar a bheith cinniúnach ar fad ag Áth Cliath. Dó a dó anois aimsithe ag Niamh Hetherton ach bhí sé sin an-éasca ar fad agus cosaint Mhaigh Eo as riocht ansan agus ar fud na háite. Bhuel, sin é agus chonaic mé go raibh Niamh Hetherton go hiomlán saor léi féin ar an taobh sin den pháirc agus bhí mé ag fanacht ar cosainteoirí le teacht chuici ach le bheith dáiríre ní raibh éinne ar bith fágtha istigh ann. Seo chugainn Caoimhe O'Connor arís. Beagán níos fearr i measc na dtosaithe go cinnte ag Áth Cliath. Agus seans b'fhéidir anois ar chúl eile. Tá luas iontach sa líne lántosaigh sin agus tá an tríú cúl aimsithe ansan ag Áth Cliath agus buille marfach is ea é sin. Kate Sullivan a tháinig isteach ó chumann Naomh Sylvester ag an mbriseadh ag críochnú. Píosa maith imeartha ansan aici. Bhuel is mór an ionadaí í le teacht isteach d'fhoireann ar bith agus tá 's againne cé chomh cumasach is atá Kate Sullivan. Bhí go leor le déanamh aici léi féin ansin agus arís an uillinn sin.
Tá trí chúl glan idir na foirne agus ní mór do Mhaigh Eo cúil a aimsiú go mear má theastaíonn uathu fanacht ins an choimhlint seo. B'fhéidir go bhfuil deis anois tríd an lár, an cosaint go maith ag Áth Cliath. Triaileann siad cúilín ag an deireadh ó Aoife Geraghty agus tá sé sin aige. Muise, tá siad ag troid. go deireadh chun a ceart a thabhairt dóibh Niamh. Tá agus fonn tuilleadh scóranna orthu go cinnte chugainn anois. Caitlín Coffey, ní fada atá sí istigh ar an bpáirc. Tá cabhair ag teastáil uaithi go deireadh an ceann curtha síos agus dul chun cinn maith déanta arís ag Áth Cliath. Deis scórála, an ceann san tiomáinte tríd agus laistigh den chuaille go deireadh. Sár-iarracht ar fad ansan arís ag Kate Sullivan.